Saludo a totus e benevènnios a Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat argumentu de interessu. In cada puntada un'òspite diversu nos contat de una chistione chi l'agradat, respondet a unas cantas preguntas meas e nos consitzat puru carchi libru 'e lèghere. Tenedebos contu e istentadebos!

S'ativista e intelletuale americana Angela Davis, in su libru suo Aboliamo le prigioni, isterret una chistione chi a parrer meu est rivolutzionària. Provamus a pensare, narat, de che serrare sas presones. Provamus a pensare chi no esistant prus, unu cras, nen presones e nen presoneris. Isterret custa chistione ca propriu su comintzu de su libru contat comente mai in su mundu de oe che semus abituados a dare pro iscontadu chi esistan sas presones, chi est giustu chi bi sian e chi est s'unicu modu possibile pro fagher iscaddare a sos mortores, a sos furones, a sos ispacciadores e in generale a sos delincuentes. No amus a bortas mancu sa capatzidade de imaginare una manera diferente dae custa pro fagher iscramentare a chie faghet male. Est a narrer chi che semus abituados e duncas est pro nois una cosa normale a pensare chi esistan sas presones. E paret impossìbile a pensare chi unu cras non b'an a èssere prus sas presones comente a sas de oe e chi an a diventare Chissà museos, comente a sa presone americana de Alcatraz chi ch'est serrada dae su 1963 e est unu museo chi si podet bisitare. E imbetzes Angela Davis faghet unu paragone chi mi piaghet ca narat chi fintzas cando in America bi fiat s'ischiavismu de sos africanos, cando bi fiat s'apartheid chi privaiat sos tzitadinos nieddos de sos diritos fondamentales, Custa pariat totu una cosa normale e chi depiat abarrare gai. Ma intames sa gherra tzivile americana prima e a pustis su movimentu de sos diritos tziviles de sos annos Sessanta sunt resessidos a ch'abolire custas pràticas ratzistas e a nemos oe in die li benit in conca de las torrare a bestire sa leze. Est a narrer chi cada cosa paret impossìbile fintzas a cando unu no la faghet. Ma chie l'at imbentada sa presone comente cuntzetu? A su chi naran sos chircadores e sos istòricos sas presones esistin dae mizas de annos, non cherzo narrer sa presone comente la connoschimus oe in die, cun sas ferradas e sos segundinos e sas tzellas e cun sos muros bette artos, ma su cuntzetu de accorrare a sa zente Paret chi siat unu parusu antigu meda. E beh, dae meda tando comente fiat sa presone, fiat prus minore de como. Fiat unu logu, una cameredda, in ue sa pessone cundennada abarrabat acorrada, in antis de l'ochire, ca esistiat sa pena capitale, o de l'intregare su castigu chi l'aiat detzidu su zuighe. e foras ch'aiat una pessone tentande. Pro narrer si castiamus a su cuadru de sa morte de Socrate de Jacques Louis David de su mille setighentos otantasette, si biet Socrate, su filosofu grecu setiu in sa presone, sa note prima de lu ochire, affurriadu dae sos sighidores suos, isterrendelis una letzione o imparandelis carchi cosa. E bedimus una presone a diferente meda dae sas de oe in die. Però podet esser puru chi su pintore si l'at imaginada gai custa presone, mancari est gai, custu sos grecos antigos, però atteras civiltades antigas eh, tenian sa matessi, su matessi manizu, a su tempus po narrer de sas dinastias Ommaiade e Abbaside, chi cunsideramus istoricamente sas prus connotas in s'istoria araba, ca sun, ca sun galu como sos esempios prus artos de sa civiltade arabo-islàmica, in sos sèculos dae su setighentus a su millechentu, pagu prus a mancu, non ch'aiat presones, però accorraian sa zente a sa sola gai e totu. a sos presoneros de gherra, a chie teniat dèbidos. Prus a prestu, in unu logu de importu, che a una moschea a bortas, fintzas a cando non li faghian su protzessu e o l'ochian o lu bogaian o l'imbucavan una surra fintzas mancari pro comente castigu. Cunforma a su chi narat s'istòricu olandesu Frank Dikötter, imbetzes est in s'Otighentos, in su sèculu de deghennoe, chi essit a campu sa idea de sas presones comente las connoschimus oe in die. Est a narrer innantis de tando non ch'aiat palatzos in ue che lassana chentinas e mizas de pessones annos e annos acorraos chitinde sa pena issoro comente faghen como. Cherzo narrer chi in tambes de che lu bogare dae sa tzitade o de lu ochire o de lu fagher diventare iscravu Sos sos istados modernos detzidin de acorrare a chie at mortu o a chie at furau o a chie tenet dèbitos e gai totu pro unos cantos annos in su pròpriu logu pro iscaddare dae su chi at fatu, ma fintzas pro provare a iscrammentare, a cambiare s'ànimu e s'ispìritu de sa pessone fartosa pro li fagher cumprender chi at fatu male e pro li Torrare a imparare sas règulas de s'istare in su mundu, est a narrer pro riformare sa pessone e fàghere a modu chi cando essit potzat torrare a si fàghere una vida, ma mescamente chi non torret a faddire. Custa a su nessi fiat sa teoria, in su setighentos, in s'otighentos, cando sa presone moderna, namus, essit a campu. In pràtica, e mescamente in sas presones de sos imperos coloniales e in sas colònias penales de sos imperos coloniales, su manizu non fiat cosa de iscrammentu o de iscaddu. Custas colònias penales fiant prus a presti suleddas ispèrdias chi sos imperos buscaiant e seperaiant pro cacorrare zente pro la pònnere a traballare comente pro narrer a sas Ìsulas Andamane, chi s'Imperu Britànnicu buscat aserente a sas costas de s'Ìndia, o che a sa Caledònia Frantzesa, a inue che mandaian a sos reberdes algerinos. E podimus narrer chi tra s'otighentos e su noighentos fiat una moda custa de che disterrare a sos fartosos, a sos reberdes, a sos delincuentes, mm, a logos attesu meda bortas dae s'Europa, non fiat solu sos frantzesos chi lu faghian, ma finas s'Australia, pro narrer, fiat unu logu a inue s'Imperu Britànnicu che mandaiat chentinas de delincuentes pro non los aer in mesu 'e pedes in Inghilterra o in Iscòtzia, o in Irlanda o in ue si siat. E a dolu mannu, mancari pensemus a bortas chi a pustis de sas gherras mondiales e de sa dichiaratzione de sos deretos universales de sa pessone siat cambiadu totu, sa beridade est chi at cambiadu pagu e nudda, ca esistint galu colònias penales in su mundu, comente a Guantànamo in Cuba, eh, chi est una presone de sos Estados Unidos Americanos in territòriu de Cuba, in ue torturan a sos presoneris in sas maneras prus lezas chi unu potzat pensare, cosas chi est menzus a non contare in custu podcast de cantu faghent gana mala a las intèndere. Però narribat torturas sessuales, eh, ma fintzas de àtera casta, che acorran a su presoneri dies e dies intreas in una tzella e li ponen sa mùsica a totu volume e l'issurdan o a bortas lis puntan a sos ocros, dies e dies intreas sighias pro no los fagher drommire. Cosas gai iscaddan a sos prisoneris, los guastan psicologicamente puru però e sos americanos an sempre chircadu de cucuzare o de cuare, namus, su chi acontesset in Guantanamo. Si carcunu cheret ischire ite capitat in Guantanamo est curiosu potzo cussizare su liburu de su presoneri mauritanu Mohamedou Ould Slahi, Guantanamo Days in inglesu o Dodici anni a Guantanamo in italianu, e cussizzo fintzas su filmi chi est leadu in ampru dae su libru etotu chi si narat The Mauritanian. E mancari gai, mancari nd'apat faeddadu custu filmi e custu libru, mancari ischimus su sas frigonzas de Guantanamo, galu oe in die in su duamiza e bintighimbe custa colonia penale est aperta e b'at nessi vintibator presoneris acorrados in cue sentza chi lis apan fatu mancu unu protzessu. In Amèrica etotu sas primas presones las fraigheint a ùrtimos de su millesetighentos, cando fiant gherrende contra a s'Inghilterra e sa Revolutzione Americana, e sunt fintzas unu de sos primos istados a privatizare sas presones. Giai in su milleotighentos baranta b'aiat presones in Amèrica in ue sa cumpanzia privada giughiat su manizu de totu e faghiat traballare sos presoneris Oi in die imbetzes eh, su sistema carceràriu americanu est pro sa majoria, amus a nàrrere, eh, manizadu dae cumpanzias privadas e est unu bete business man. B'at in custas presones una majoria de presoneris nieddos e sudamericanos, eh, zente chi eh, in origine bivet in bighinados pòveros e malefadados e chi a bortas no at àtera intrada si non sa 'e sa bèndida 'e sa droga, e che parat in presone pro annos e annos. Custu est su riflessu de sa disuguaglianza e de su ratzismu in sa sociedade americana e est pro custu chi Angela Davis proponet de abolire custu sistema, chi non solu est ratzista e non faghet iscramentare sa pessone, ma sighit a pezorare ca eh, b'at bete balanzos de dinare in segus de de custas presones pro sas cumpanzias chi las gestin e difatis, comente fiamus nande, de custas presones medas sunt privadas e oe in su 2025 s'Amèrica tenet su nùmeru prus artu de zente in presone in s'istòria sua. Eh, dae ue arribat su, su balanzu in custas presones, derivat dae, dae nùmeros artos de presoneris chi cada die depen mandigare, depen dromire e duncas b'at bisonzu de dinare meda eh, pro las gestire. Totu custu dinare lu dat s'Istadu americanu po, po mantènnere apertas custas presones. Angela Davis però in su libru suo ammostrat fintzas chi dae cando esistit s'istitutzione 'e sa presone comente la conoschimus oe in die, issa est servida mescamente in sos Istados Unidos americanos po cacorrare pròpiu una majoria de nieddos e de sudamericanos e una minoria de americanos biancos, e pro mantènnere unu sistema capitalista e ratzista che a s'americanu. Custu sos americanos. In àteros logos puru però e' galu oe in die b'at presones in ue non b'at perunu respetu de sos diritos de su presoneri. in logos che a sa Siria, s'Igitu, s'Algeria e àteros paisos àrabos pro nàrrere sas presones a primu las fraigheint sos colonizadores, sos frantzesos e sos inglesos. A pustis, cando custos paisos ant leadu s'indipendèntzia, sos guvernos postcoloniales ant impreadu sas matessis presones ma pro cacorrare a sos rebeldes polìticos e non solu ant sighidu su manizu de sos colonizadores ma ant pezoradu, si possìbile, sas maneras pro iscaddare a sa zente. Si leamus sa Siria comente esempiu, ca est unu paisu chi connosco mezus de sos àteros, dae pagu tempus a pustis chi sa revolutzione ch'at catzau a su ditatore Bashar al-Assad, sos ativistas sirianos a pustis de chimbant'annos ant pòtidu aperrere sas ghennas de custas presones in ue unu de sos peus regimes fascistas de s'istòria, chi acorrabat a chentinas 'e mizas de zente. Ma giai in su duamiza e batordighi una chirca fata dae espertos internatzionales at iscobiadu chi in custas presones chentinas de mizas de zente la torturaban cada die e chi a chentinas morian impicados cada die eh, sena protzessu, eh, depian aguantare trillas e torturas una die emmo e s'atera puru. In Iraq puru già nos arrecordamus totus de sa presone de Abu Ghraib, in ue sos sordados americanos e totu pilisaian a is presoneris pro los torturare e si faghian puru sas fotos pro si nde riere a pustis. Ma b'at de narrer chi in antis de imbucare sos americanos suta de su regime de Saddam Hussein in Iraq, pro sos irachenos, pro irachenos meda, custa presone fiat un'iferru. Comente libros pro connoschere menzus cust'argomentu, consizo. Aboliamo le prigioni, chi est su libru de Angela Davis, ma eh, pro connoschere sa vida 'e sas presones de su regime de Assad in Siria bos consizo unu romanzu de Mustafa Khalifa chi si narat La Conchiglia. Semus abituados fintzas a eh, oe in die a bider sa presone in unu muntone de filmis e de series televisivas, E paritzos puru filmis importantes o capolavoros, amus a narrer che a Le ali della libertà de su 1994, chi si narat Shawshank Redemption in inglesu, chin Tim Robbins e Morgan Freeman, si no l'azis bidu bos lu cossizo. Azis ascurtadu Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. Si abbaidades in sa descritzione de custa puntada bos apo lassadu unos cantos acàpios e ligàmenes pro connoschere mezus custa chistione chi amus isterridu oe e fintzas sos riferimentos a sos libros chi apo mentovadu e acatades puru sa e-mail mea si mi bolides imbiare preguntas o commentos. Custu podcast l'apo fatu deo, Alessandro Columbu, cun s'azude de sos ospites ebbia. Adiosu.